komanso wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso cha chisilamu mpaka na tsiku la chiweruzo lero tili mu juzu namba 5 ndipo mu juzu namba 5 makamaka tikhala tikuyang'ana makamaka ma aya amene akupezeka mu suratu nisai chifukwa chonena kuti juzu namba 5 imeneyi yayambira mu suratu nisai suranso imene ili yayikulu m'masura a mu quran imodzi mwa masura atali pambuyo pa uh, suratul baqara komanso ali imran ndipo imeneyi ndi sura namba 4 ya mu quran suratu nisa kapena kuti azimayi uh, ndipo mu juzu imeneyi juzu namba 5 suratu nisa tikufuna tiyang'ane makamaka kuti kodi swala munthu angayisiye kapena kodi kupemphera kupemphera swala Tonse tikudziwa kuti timapemphera kasanu pa tsiku. Kodi kupemphera kumene timapempheraku ndi kofunikira motani pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala? Kapena kuti kodi munthu angathe kuisiya swala basi kungofuna kapena atakhala kuti ali bize kwambiri angaisiye swala? Ndiye tikufuna tiyang'ane nkhani ngati imeneyo makamakanso mu nthawi ino imene anthu nkhani ya swala ikumakhala yovuta kwambiri, ena akumangokhala ndithu osapemphera.

fa aqamta lahumus salata faltaqum taifatun minhum maak kunena kuti ndipo ngati uli pamodzi ndi asilamu pa nkhondo kusonyeza kuti apapa akumuyankhula mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuti ndipo ngati uli pamodzi ndi asilamu pa nkhondo ndipo ukuwatsogolera swala

allahu akbar ndiye akunena kuti ndipo akamaliza kupemphera kwawo gulu loyamba lija apite kumbuyo kwanu kuti akulondereni ndipo lidze gulu lina lomwe silidapemphere lipemphere nawe pamodzi waliyakhudhu hidhirahum wa aslihatahum ndipo nawonso akuyenera kuti achenjere ndi kugwirizira zida zawo

chifukwa chakuti makufaru omwe sadakhulupirire akufuna kuti mutanyalanyaza zida zanu ndi katundu wanu angokuwukirani nthawi imodzi kunena kuti makufaru amene mukumana nawo pa nkhondowo akhonzeka kunena kuti mukangokhala bize pa swala ndiye kuti onse angokupangani ataki nthawi imodzi ndiye akunena kuti wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhuu hidhirakum inna allaha aadda lilkafirina adhaban muhina ndiye akunena kuti komano palibe vuto kwa inu ngati mutayika pansi zida zanu chifukwa mwina chakuti mvula yabwera kapena mukudwala ndipo nthawi imeneyi mukufunika kusamala kwambiri ku- ku- makamaka kwa adani kwa adani anu makafiri amenewa ndithudi mulungu wawakonzera chilango choyalutsa anthu osakhulupirira ndi aya yotsatira ya uh, 103 akunena kuti faidha qadaitum lsalata fadhkuru llaha qiyaman wa quudan wa ala junubikum faidha tmaanantum faaqimu lsalah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kunena kuti mukamaliza swala pitilizani kumkumbukira mulungu muli chiyimire chikhalire kapena mutagona chambali ngati mutapeza chitetezo chifukwa chakuti nkhondo yatha nkhondo palibe pempherani swala zanu mwachilamulo ndithudi swala ndi lamulo lokhala ndi nthawi kwa asilamu uthenga wathu ndi umenewo umene tabweretsa lero kuchokera mu juzu namba 5 uh, juzu imene iyi imene ikupezeka mu suratu nisai mwachidule ah, nkhani imene ikukambidwa apa ndi swala i- imene imatchulidwa kuti swalatu lkhushu makamaka ku mabuku a fiqihi swala ah, ena amanena kuti swalatu lkhaufu kapena kuti swala imene munthu amayipemphera mu nthawi yomwe ali ndi mantha makamaka ku nkhondo uthenga woyambirira umene tikufuna tikambe pamenepa ndi wonena kuti asilamu taonani anthu apita ku nkhondo ku jihadi mu njira ya allahu subhanahu wa taala koma allah sakulola kuti munthu asiye swala chifukwa chonena kuti ali bize ndi ibada ina imene ili jihadi akumulolabe kutani akumulolabe kupemphera swala ngakhale nthawi imene ali pa nkhondo kumenekutu ndiye ndi kufunikira kwenikweni konena kuti munthu asayisiye swala olo patavuta chotani ndiyeno mwachidule a swala iyi imene imene timati swalatu lkhaufi kapena swala imene munthu amayipemphera nthawi imene ali ndi mantha kapena pa nkhondo ndi ndi swala yonena kuti ili ma ili ndi kachitidwe kosiyanasiyana ili ndi kachitidwe kosiyanasiyana chifukwa chonena kuti ndi zotheka ndithu nthawi ina kupemphera swala imeneyi mutayang'ana ku qibla nthawi ina ndi zothekanso kupemphera swala imene direction ina iliyonse ma zimene zizi malingananso ndi mabuku ena a chani a fiqihi ndipo ah, zimakambidwanso kunena kuti swalatul khawf kapena kuti swala imene munthu amaipemphera nthawi imene ali ndi mantha ngati pa nkhondo imeneyi ah, nthawi ina imatha kupempheredwa maraka 4 nthawi ina maraka at, a, atatu makamaka swala ya maghrib komanso nthawi ina maraka awiri kapena rakaa imodzi kumene makamaka swala za fajiri ndipo swala imeneyi nthawi ina imatha kupempheredwa pa jamaa kapena nthawi ina wina aliyense akhoza kupemphera payekha payekha ngati mm, zitapezeka kuti nkhondoyo yavuta kwambiri ndi zosatheka kupemphera pa jamaa akuti ndi zololedwanso kupemphera aliyense payekha payekha ndipo akuti nthawi ina uh, swala imeneyi ukamapemphera munthu pawekhapo kunkhondoko ukhoza kuyang'ana ku qibla kapena apo iyayi kwina kulikonse chifukwa choti nkhondo yavuta kwambiri ukhoza kuyipemphera ukuyenda pa chinyama ukuyendesa chinyama chako nthawi ya mtumikiyo ndi yoti amakwera chinyama pakali pano mwina tinganene kuti akuyendesa magalimoto ao kanda asilikali aja komanso mwina mukuyenda uku wapansi ndiye kuti mukhozanso kumayipemphera uku mukuyenda allahu akbar kufunikira kwa swala imene lero anthu makamaka achinyamata tikumayinyalanyaza nkhani ya swala kungomva nkhani ya swala basi munthu mtima kumagunda kumaganiza zina zake kumalusa kumene achimwene tiyeni tikaswali apa ndilibe twahara apa ndilibe udhu allahu subhanahu wa taala pamenepa apa akuyankhula kunena kuti ndithu swala imene iyi ikuyenera kuti munthu ayitani ayipemphere ngakhale nthawi imene ali ndi ndani ngakhale nthawi imene munthuyo ali ndi mantha ngatinso pa ibada ngati imeneyi yofunikira kwambiri koma munthu akumuuzabe kuti atani apemphere swala imeneyi swala ya swalatul khawf kapena kuti swala imene munthu amayipemphera pa nthawi imene ali ndi mantha kwambiri chabwino ndiyeno tiyeni tione kuti kodi aya imeneyi inatsika chifukwa chani malingana ndi chitabu cha imamu ahmad rahimahullahu mmenemu adalemba hadithi imene ikuchokera kwa ayyash az-zuraqi amene adayankhula kunena kuti kunna maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi wadi lusfan kunena kuti ndithu ife tidali limodzi ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama muchigwa kapena kuti mudera lotchedwa al usfan uh, dera limene lili ndi lodziwika kwambiri limene likupezeka mm, ku makka ku uh, dera limene lili layandikana ndithu ndi mzinda wa makka ndipo akuti ali kumene kuku ndi pa malo pamene mamushirikina makufaru ochokera ku makka anakumana ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ndipo gulu la makafirili ankatsogolera ndi khalid bin lwalidi ndipo akuti chimene chinachitika nchonena kuti makufaru amenewawa anawadzera asilamuwa kapena kuti mtumiki ndi masahaba anawadzera mbali imene kunali direction yachani ya qibula ndiye mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ngakhale zinachitika choncho ah, makufaru awayima asilamu aja mbali ya direction ya qibula mtumiki chimene anachita ndichonena kuti anawapempheresa asilamu aja anawapempheresa masahaba ake salatu dhuhuri ndipo zitachitika zimenezizi makufaru kuraish kapena kuti makafiri amenewa adayankhula kunena kuti ndithu awa asilamu awa anali bize ndi zina zake zimene zatipangisa ife kuti tipeze chansi choti tiwakung'unthe bwinobwino kapena kuti tiwapange ataki bwinobwino fachonena kuti iwo anali bize kuti ndi swala ya, su- ya dhuhuri ndiye ife tatani tawamenya zenizeni ndiye anapitirira kuyankhula makufaru kunena kuti ndipo pakadali pano mudziwe kunena kuti iwowa posachedwa pompa akhalanso akupemphera swala ya asiri wa ba'dahu yati salatu lasiri posachedwa kukubwera salatu la- ah, salatu lasiri imene ahabba ilaihim akuti imeneyoyo ndi yokondedwa kwambiri kwa iwowa min abnaihim wa anfusihim kuposa ana awo komanso ndani iwowo mitima yawo kusonyeza kuti akuti choti mudziwe si apa tawamenya pa dhu- pa dhuhuri kukubwera swala ya aswiri imene iwo amaitenga akuti ndiyofunikira kwambiri kuposa ana awo komanso matupi awo ndiye tithana nawonso pachani pa aswiri pa swala imeneyo ya aswiri zimenezitu amayankhulana makufaru pambuyo poona kuti mtumiki anawapempheresa asilamu swalatu dhuhuri ndipo chifukwa choti asilamu aja anali bize ndi swala ija iwo anapanga ataki ndipo atapanga ataki anadzayankhulanso makufaru kunena kuti tikumana nawonso pa asiri chifukwa chokuti iwo akuti asiri ndi yofunikira kwambiri kuposa chuma chawo ana awo komanso iwo eni choncho sangayisiye imeneyo ngakhale kuti tawamenya ndiye anena kuti ah basi swala ija tiisiye tisapemphere choncho ife tiwapanganso chani attack ati atayankhula zimenezizi ndi pamene jibrilu alaihi salam anabwera kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama

ndiye gulu lina likhala kumbuyo kwawo kumawalondera iwo akamaliza swala zawo ndiye kuti gulu limenelo libwerere mbuyo linyamule zida ndiye kuti aja amene amalondera ndi zida aja apite kutsogolo iwenso wapempheresenso anthu ati anthu amenewowo ndiyeno jibrilu atafotokoza choncho kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama inadzakwana nthawi ya asiri ndiye mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anawauza asilamu kuti aliyense atenge weapon yake kapena kuti chida chake lupanga lake limene amagwirisa ntchito pa nkhondo ndipo anawauza kuti ayime malaini awiri laini ina inanyamula zida ndi kumalondera anthu aja pomwe mtumiki amapempheresa laini imene inali kutsogolo kwake ndi apo amanena kuti falamma rakaa rakana kunena kuti nthawi ime falamma rakaa rasul rakana nthawi imene mtumiki anapanga ruku ifenso tinapanga ruku falamma i'tadala chimodzimodzi nthawi imene anapanga al i'tidal nafenso tinapanganso i'tidal nthawi imene anapita pa sajida nafenso tinapanga pa sajida uku ena akutani akutilondera m'mbuyo ndeno akuti pamene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anamaliza sajida ndiye kuti gulu limene linali kumbuyo lija tsopano linazapita kutsogolo ndiye aja amene anakhala kuti amaliza aja anazapita kumbuyo kuima ndi kuyamba kutani ndi kuyamba ku, kuwalondera ndipo pamapeto onse anapanga sajida ndi kupezeka kuti swala yawo yatani yathera pompo mwachidule swalatul khawf ndi swala imene imafunika kufotokoza kwake mwa practically Ya, chifukwa chakuti mwina kufotokoza ndi audio anthu sangamvese komano anyamata makamaka achinyamata amene amatha kuonera ma youtube akhoza kupanga pamenepopo ndi kulemba kaifiyati swalatul khawf kapena kuti steps of chani fear prayer muslim fear prayer amafotokoza bwinobwino kapempheredwe kake mu- muzithunzi ndipo ingakhale yomveka bwinobwino komano mwachidule ndizoona kuti swala imeneyoyo ena amakhala kuti akupemphera ena atayima kumbuyo ndi zida kuwalondera pomwe akamaliza enawo ena aja ama- amapitanso ena amene aswale aja ndikubwera mbuyo ndikuyambanso kutani ndikuyamba kulondera chifukwa chonena kuti ngati mmene atiuzira apapa sahaba ameneyo akuti pamapeto zonse zitatha fasallama rasulu sallallahu alaihi wasallam kenako mtumiki anapanga taslimu anapereka salamu ndipo swala inathera pompo ndipo hadithi ikupita unena kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam uh, swala imene iyi anayi- anayipempherapo kawiri ulendo woyamba ndi umene ukuyambidwa ukukambidwa kuti waku usfan ndipo ulendo wina anayipemphera m'malo otchedwa banu sulaim ndipo uh, hadithi imene iyi inapangidwanso rawahu ndi abu daud wa nasai ndipo ndithu ili ndi tcheni ndithu imene imaoneka kuti ndi ya sahihi ndipo pali mahadithi enanso mawu ena amene amapanga sapoti chani hadithi imeneyi zimene zikutanthauza kuti ndithu hadithi imene iyi ndi yoona komanso swalatul swalatul khawf ndi swala ndithu imene imachitika ngati anthu ali ndi mantha makamaka pa nkhondo ndiyeno uthenga wathu umene timafuna tipereke mmene takambira ndi wonena kuti abale olemekezeka mchisilamu ngati allah subhanahu wa taala akuwalamula asilamu amene ali pa ibada ya jihadi kuti ngakhale ali pa jihadi poona kuti an- adani akhoza kuwapanga ataki koma akuti apempherebe pa nkhondo pamenepopo zimene zikusonyeza kuti swala munthu sakuyenera kuyisiya olo patavuta maka excuse ya swala ndi ziwiri basi munthu unagona tulo mpaka nthawi ya swala kukan- kukwana ndi kukudusa pamene wangodzukapo upemphere ubweze swala imeneyo kapena apo yayi unayiwala pamene wakumbukirirapo upemphere koma kupanda pamenepopo palibe chifukwa china chilichonse chimene mungachitchulecho chonena kuti o chifukwa chimenechi chitiritsa swala ndiye allah akanalola ucheni situation ya jihadi iyi yonena kuti a poti jihadi iyo ndi ibada so akundipangira ine ndemwe basi nthawi imeneyoyo amise swala hayi ndi mzimayi yekha amene amakhala mu nthawi yake yachilengedwe amene amaloledwa kusiya swala ndipo sama samakakamiza sama sanauzidwa kuti atani a- abweze swala imeneyo koma minus that palibe chifukwa china chilichonse ndiye iwe uzifunse kunena kuti ndiye ukungosiya swala daladala palibe chifukwa chomveka bwinobwino ndipo sichingapezekenso chifukwacho koma iwe ndikumasiya swala ija allah subhanahu wataala akakupasa chilango chotani zimenezozo ndizofunika kuti munthu wina aliyense azizilinga- azizilingalira chifukwa zimanenedwa kunena kuti kusiya swala uku ndi chimozi mwa zinthu zimene zingapangise kuti munthu akakumane ndi mavuto ambirimbiri m'manda tsiku lako uliganizire tsiku loyamba limene uzayikidwa m'manda kuti kodi usiku umene wowo uzakumana ndi zotani ngati munthu sunatani unali wosapemphera zimanenedwa kuti assalatu nuru swala ndi nuru imene ndi dangalira limene lizikapereka kuwala m'manda mwako ndiye munthu upeza kuti basi swala sakupemphera kumfunsa palibe chifukwa china chilichonse chimene angapereke chomveka bwino ndipo chimene chimachitika nchonena kuti munthu amapeza kuti akutaya nthawi yambirimbiri kugwira ntchito zopanda pake pezeka kuti munthu akumisa swala chifukwa chonena kuti anali kubawu peza kuti munthu akumisa swala ati amaonera mafilimu o anali kumpira zinthu zopanda pake pomwe swalayo imachitika 5 minutes yachuluka peza kuti munthu wamaliza swala akuyenera kuti basi kenako azibwerera ku nyumba mmenemomo ndi mmene shaitani amapangira kunena kuti basi inu azikufookesani chifukwa ananena ndithu allahu subhanahu wataala ife tisaione kupepuka swalayo kuti a ndi yofewa mmene tikuneneramo kuti 5 minutes 5 minutes imeneyoyo la kabiratun illa ala lkhashiin allah ananena choncho mu qur'ani kunena kuti ndithu inu wastainu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin kuti ndithu swala imeneyotu ndi yayikulu ndi chinthu cholemetsa chimene chocho except kupatula kwa okhawo amene amamuopa allahu subhanahu wa taala munthu amene amazipereka kuti ineyo basi ndisiye ntchito zonse zimene ndikupanga ndikapemphere ndi khashiya yomuopa allahu subhanahu wa taala choncho iwe m'bale wanga uzilingalire chifukwa ngakhale mtumiki nthawi imene amamwalira nthawi imene amamwalira mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam chimene uthenga umene unali wo umene amayankhula ngati wasiya kapena kuti chipangano chilangano chimene mtumiki amayankhula kwa maswahaba ake amene anali naye chifupi nthawi imeneyo adayankhula kunena kuti assala assala wa ma malakat aimanukum kuti ndithu swalatu swala ndikukuchenjezani za swala osayisiya swala ndiye lero zikumapezeka kuti anthu ndithu bize za swala alibe nazo ntchito kuti anthu awalimbikise zoti azipemphera kuwalimbikisa anthu kuti azipemphera anthu alibe nazo ntchito zimenezo basi anthu lero lino umakhala bize ndi zinthu zimene zilibe phindu ku chipembedzo cha chisilamu ndipo swala ndikumayisiya swala ndi kumayitenga ngati chinthu choseweretsa pameneponso timafuna tiwonjezere mawu ena onena kuti allah subhanahu wa ta'ala mu aya ina mu qur'ani ananena kuti inna salata tanha anil fahshai wal munkar kunena kuti ndithu swala imamulesa munthu kupanga zinthu zoyipa komanso zinthu zonyasa ndiye zipezeke kunena kuti iwe umapemphera chifukwanso palinso fitina imeneyo mafuna ndikambenso nkhani imeneyiyi kuti sono pali fitina ina yonena kuti lero lino mupeza kuti achinyamata akupemphera kwambiri swala ina iliyonse osadusa koma mupeza kuti lero lino ndithu pali achinyamata amene swala simadusa zipezeka kuti achinyamata amene wowo swala ina iliyonse akuyesesa kuti azisunga nthawi azipemphera mu nthawi yake komano mupeza kuti ntchito zimene amapanga ndi zakuba ali ndi zibwezi 15 amene wowo basi masiku ano akuti kwabwera ati kemes ndiye ntchito yawo tiyeni wopanga zinthu zosokoneza komano amapemphera daily ndiye allah subhanahu wataala akunena kuti swala imamulesa munthu kupanga zinthu zimene zili zachani kupanga zinthu zimene zili zoyipa komanso zinthu zimene zili zonyasa munthu akamapemphera zinthu zimene zozo zimapezeka kuti akuzisiya ndiye iwe ukupemphera koma zoyipa zija ukupangabe ndiye uzifunse kuti swala zangazi koma zikulandiridwa ndi allah subhanahu wataala pamenepo uzifunse chifukwa peza ndithu munthu ntchito yake ndikupha anthu moyendamo kumangopha anthu ndikumabera koma mzikiti daily kumapita ku mzikiti ndiye kuti pamenepo achimwene tsopano swala imeneyi mukuyiganizira motani zikumakhala zinthu zovuta munthu swala yake impangise kuti munthuyo ak- asinthe akhale munthu wabwino ndiye zionekadi kuti swala yake munthu akuipemphera pachani pachiwoni sapezeka kuti mwachisanzo ngati iwe munthu wa mayi kapena ndiwe mtsikana ukupemphera swala yako alhamdulillah kasanu pa tsiku koma zibwenzi wosasiya uhule wosasiya ndiye kuti allahu subhanahu wataala ukumuyesa ngati chani iwe kumapezeka kuti uzipemphera kungotuluka kuswala wakuchibwenzi kungotuluka kuswala upita kokaba ndiye kuti zimene zonse zofunika kuti allahu subhanahu wataala tizimpempha nthawi ndi nthawi kuti azitilandira swala zathu komanso swala zathu zikhala zoyeresedwa chifukwa imeneyo ndi fitinanso imene tikukumana nayo masiku ano ndiye uh, pomaliza tiyang'ane kumapeto kwa aya imeneyi imene akunena kuti uh, inna salat kanat ala lmuminina kitaban mawquta

fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum kuti ndithu nthawi ina iliyonse mukuyenera kumkumbukira allahu subhanahu wa taala kaya mwayima kaya mukuyenda kaya mwagona mumkumbukire allahu subhanahu wa taala mpaka na hata fi hali lqitali ngakhalenso nthawi imene pali nkhondo faidha at- faidha tumaanantum tsono mukakhala kuti muli sefu tsopano simuli pa mantha ena aliwonse ndipo palibe mdani wina aliyense amene mukumuopa ndiye akunena kuti fa aqimu sala sono nthawi imeneyi ndiye imikani tsopano swala imene nthawi yake yakwana mukuyenera kuyimika swala imeneyo fa'atu fa'atu bisalati allati yadkhulu waqtaha kuti mukuyenera kubwerano ku swala imene yalowa nthawi yake ala sifa almashrua min aladhkar walarkani watumanina ndiye akunena kuti inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta kunena kuti ndithu swala imeneyi kwa asilamu ili ndi nthawi yake yoyikika kutanthauza kuti mahdudan muayyana nthawi special yonena kuti o, dhuhuri nthawi yake ndi yakuti sapezeka kuti basi munthu wina kuti a basi ine swala azimwina ndingoswaliratu zonse pakamodzi kenako ndizingosewera aa imene ndiye misala imeneyo swala ili ndi nthawi yoyeneka imene adayiyika bi auqati maaluma mu nthawi zodziwika kuti o fajiri ndi kummawa o dhuhuri dzuwa likapendeka pang'ono o aswiri nthawi yake ndi yotere nthawi zodziwika bwinobwino likulli minha badiu wa nihaya nthawi imeneyo yonena kuti o swalayi ikuyambira apa ndipo ikuthera apa la yuslih taqdimuha wala ta'khiriha sizololedwa kuti swala imeneyo muifulumizise mmene tanenera kuti oh basi apa apa ndi mmene zililimu kuli mpira ndiye basi su- a- asri ndingoswaliratu ma 2 koloko kuti ndizipita kumpira hayi ndithu wala ta'khiriha kapena kuyichedwetsa kuti ah apa apa basi ndili busy kaye ndiye swalayo basi ndiyipempherabe iyayi zimenezozo ndithu sizabwino

mosakhala mu nthawi yake illa li udhri shar'i except pa chifukwa chololedwa mu sharia min naumi tanena kale kuti munthu tulo au sahwa kapena kuiwala au nahwiha kapena zina mwa izozo zimene zili zololedwa kapena s- munthu ali pa ulendo zimatha kuloledwa kuti munthu uja swala ija ayisogoze mwina ulendo ndi wautali kapena mwina apange qasr kupungula maraka opemphera akakhala kuti munthu ali pachani ali pa ulendo koma osati kusiyiratu walidhalika amarakum bisalati hali lkhaufi maa hamli silahi wa sifa lmubayina ndiponso chomwe chomwecho mmene tanenera kunena kuti allah subhanahu wa taala wakulamulani swala ingakhale nthawi imene muli ndi mantha nthawi ya nkhondo nthawi imene mukumana ndi adani anu akuti munyamule zida mupempherebe swala walam yadhan lakum fi ta'khiriha anil waqt ndipo sanakuloleni allah subhanahu wa ta'ala kuti oh nthawi imeneyi ya nkhondo nthawi imene tili ndi mantha nthawi imene iyi basi swala ndiye kuti tiyichedwetse iyayi akuti muyipempherebe ngakhale nthawi zino nthawi mmene kukuchitika mwina nyengo zoyipa upeza kuti kuli chimvula choona kuti anthu sangathenso kuyenda kupita ku mzikiti ndiye kuti mupempherera m'manyumba mwanumo koma nthawi yake imeneyo osati mwina kuti ah basi poti kukugwa mvula ah asri olo nditayipemphera 6 koloko palibe vuto iyayi uyipemphera mu nthawi yake ah mmenemu ndi mmene timafuna timalizire tsiku la lero makamaka pa nkhani imeneyi yokhudzana ndi kufunika kwa swala ndi kuonena kuti munthu asayisiye swala uh, mu nthawi ina iliyonseyo ndipo sakuloledwa munthu kuyisiya swala mu nthawi ina iliyonse kapena kuti mu situation ina iliyonse imene munthu ali kaya akudwala kaya wakumana ndi adani kaya nyengo siili bwino nthawi ina iliyonse munthu apemphere ndipo zimenezo zimene akutiuza allahu subhanahu wa taala komanso kumaliza kunena kuti swalayo ili ndi nthawi yake swala zili ndi nthawi yake yoyikika imene allah adayiyika kuti oh swala izipempheredwa nthawi yake iti nthawi yake imeneyi ndipo uh, ibn abbas uh, radiyallahu anhu adayankhula ndithu kunena kuti ndithu assala

isha nthawi yake iyi choncho msilamu akuyenera kutsata nthawi zimenezo pomaliza timpempha allahu subhanahu wa taala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo ndi kuti tonse tikhale anthu wosunga swala ndipo tisamasiye swala komanso kuti tizigwira ntchito zabwino ndi cholinga choti swala zathu zizilandiridwa pamaso pa allahu subhanahu wa taala ndikafika apo ndingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh